Conas tá agaibh a chairde? Is mise Eoin P. Ó Murchú agus bímse ag cabhrú leis an Acadamh maidin Dé Sathairn agus san fhíseán seo tá mé chun a mhíniú daoibh conas an téamh suas a dhéanamh. Agus an téamh suas, déanaimid é seo ar feadh b'fhéidir deich nóiméad ag an tús ag an seisiún ag 10:00 agus ag 11:00, díreach le ham a thabhairt do na páistí teacht isteach, gach duine saghas a tharraingt le chéile, cinntiú go bhfuil gach duine ag cloisteáil na Gaeilge ón tús agus chun beagáinín den ualach freisin b'fhéidir a bhaint ó dhaoine agus muid ag dul timpeall sna grúpaí níos déanaí. Go minic bíonn Jack á dhéanamh, nó Ailbhe, nó uaireanta mé féin, ach. As seo ar aghaidh, ba bhreá linn dá mbeadh na tuismitheoirí in ann níos mó den téamh suas a dhéanamh, so é a dhéanamh seachtainí áirithe nó go mbeadh na tuismitheoirí saghas á dhéanamh den chuid is mó. Mar sin, san fhíseán seo, tá mise chun na rudaí, na focail ar fad a úsáidtear san fhíseán, or sa téamh suas, a rá agus roinnt de na rudaí éagsúla. Déanaimid iarracht gan an iomarca a rá agus feicfimid conas mar a éiríonn linn. An-mhaith. So an téamh suas seo, deirimid, ceart go leor a pháistí, tagaigí isteach, fáilte isteach! Conas atá sibh? An bhfuil sibh go maith? Táimid saghas ag iarraidh díreach buncheisteanna a chur orthu, iad a chur saghas i dtimpeallacht Gaeilge agus b'fhéidir freagraí a fháil uathu. So is féidir saghas fiú na freagraí cineáilín a thabhairt dóibh. An bhfuil sibh ag baint sult as an lá? An bhfuil sibh sásta? An bhfuil sibh go maith? Nó a leithéid sin. Is féidir roinnt a rá faoin aimsir freisin. Tá an lá go deas inniu, tá an ghrian ag taitneamh, tá sé beagáinín. fliuch, tá sé beagáinín fuar, tá súil againn go bhfanann sé tirim, nó pé rud mar sin. Agus ansin, ag an tús ar fad, b'fhéidir, agus iad ina seasamh ann, saghas, caithfidh tú saghas a léiriú dóibh, caithfidh tú bheith ag caint os ard agus caithfidh tú an rud a theastaíonn uait go ndéanfaidh siad a léiriú dóibh freisin. So, b'fhéidir go dtosaím le rud éigin mar seo. So, gach duine, lámha in airde! Gach duine, lámha síos! Gach duine, lámh amháin suas! Gach duine, an taobh eile, an taobh eile in airde! Ceart go leor, gach duine casaigí timpeall! Ceart go leor, gach duine casaigí timpeall ar an treo eile! Agus. Ag an bpointe seo aithneoidh sibh go bhfuil an chuid is mó de na páistí á dhéanamh, b'fhéidir go bhfuil cúpla páiste eile nach bhfuil á dhéanamh, agus beidh tuismitheoirí nó cúntóirí eile ag dul thart ag iarraidh iad sin a spreagadh le páirt a ghlacadh agus a leithéid sin freisin. Ceart go leor, gach duine ag seasamh ar chos amháin, ag seasamh ar an gcos eile. Ceart go leor, cé atá in ann léimt ar chos amháin? Cé atá in ann léimt ar an gcos eile? Síos ar na gogaidí. Suas. Síos. Suas.

Agus uaireanta muid mar dhaoine fásta, nílimid chomh tógtha le spraoi mar sin, so caithfimid saghas a bheith i dtiúin leis an bpáiste sin atá istigh ionainn féin. Ina dhiaidh sin, b'fhéidir go ndéarfainn, de ghnáth bíonn bosca nó cearnóg mór leagtha amach againn ar an bpáirc agus bíonn dath amháin ar gach taobh, dearg, gorm, oráiste agus bán, de ghnáth, agus deirimid le daoine, cén dath é seo? Sea, bím ag súil le freagra, cén dath é seo, cén dath é seo, cén dath é siúd? Uaireanta bíonn sé go maith rudaí mar sin a dhéanamh, ceisteanna a chur ar na páistí agus ligean dóibh freagraí a thabhairt daoibh. So, cén dath atá ar na cóin ar an taobh seo? Cén dath atá ar na cóin anseo? Is déarfaidh siad dearg, a leithéid. Ceart go leor, anois, gach duine ag rith go dtí dearg! Agus cineál, tosaíonn tú ag rith leo an chéad uair, mar arís, ag an tús, A lán de na páistí, níl mórán Gaeilge acu agus ní thuigeann siad cluichí nó a leithéid sin so tá sé tábhachtach an cluiche a imirt leo agus a rith leo agus ansin anois gach duine go dtí bán agus rith go dtí sin agus ansin gach duine go dtí dearg. Is féidir cluiche beag a imirt leo freisin agus sin rud éigin ar nós ceart go leor.

bananaí! Agus ansin má thosaíonn tú ag gáire, tosóidh siadsan ag gáire agus creidfidh siad gurb é an rud is greannmhaire a tharla riamh ina saol. Agus bainfidh tú féin sult as freisin. Em, ceart go leor. So sin é an chuid is mó de sin. Rud eile a thaitníonn go mór leo, arís, le filleadh ar an saghas spraoi, sin cluiche na n-ainmhithe. Agus ansin, anois, a pháistí, táimid chun ligean orainn gur ainmhithe muid. So an bhfuil aon ainmhí, tosóimid le cat. ceart go leor cat, cad a deir an cat? Meow, meow agus bogaimid timpeall, ceart go leor gach duine ag bogadh timpeall ar nós coit, ag lámhachán ar na lámha agus ar na cos, meow, agus ag dul timpeall ar nós coit. Is breá le na páistí é seo. Fiú na páistí beagáinín níos sine, na buachaillí, uaireanta bíonn siad ag rá, 'Ó, níl suim agam sin a dhéanamh', ach nuair a dhéanann siad é, is breá leo é, mar is breá leo bheith ag. Is breá leo a bheith i mbun samhlaíochta agus ag spraoi. Ceart go leor, an madra, cad a deir an madra? Wú! Wú! Wú! agus ansin ag rith, agus leon, rar! ag siúl timpeall go mall, ceart go leor, gach duine mar leon, gach duine mar mhoncaí, cad a deir an moncaí? Wú! Wú! Wú! Wú! agus cineál ag léimt, idir, faoi na hascaillí, gach duine mar seo, gach duine mar seo. Leis na cinn seo is leor an t-ainmhí a rá uaireanta, nó a thaispeáint dóibh, Nathair nimhe! Cad is cad a deir Lear? Cineál ag gluaiseacht ar bhealach ait. Elephant! Elephant! B'fhéidir go raibh sé sin cosúil le capall. Capall ag dul timpeall mar sin. Éan! Cá! Cá! Cá! Agus ag ligean orainn go bhfuil tú ag eitilt na sciatháin suas agus síos, suas agus síos. Ní dhéanfaidh mé gach ceann gach uile lá. B'fhéidir go gcuirfimid ceist ar na páistí cad iad na cinn is mó a thaitníonn leo, nó an bhfuil aon mholtaí eile agaibh i ndiaidh sin é sin a dhéanamh? Ansin b'fhéidir go ndéanfainn rith idir na sconsaí, so na ballaí móra atá ar an bpáirc uile-aimsire sin i nGaelscoil Naomh Pádraig, sconsa é sin, so déarfaimid 'Ceart go leor gach duine ar an taobh seo, gach duine ar ais anseo, ar ais anseo' agus arís bheith ag labhairt os ard agus go soiléir. gach duine ar ais anseo ag an taobh seo, ceart go leor, fágaigí an taobh seo go dtí an taobh eile, ceart go leor, gach duine ar haon, dó, trí, rithigí! Agus ritheann gach duine go dtí an taobh eile agus ansin deireann tú le daoine, okay, rithigí ar ais anseo, ansin is féidir dul, rith ón sconsa seo síos ansin agus rithigí ar ais anseo agus ansin luí síos ar an talamh, nó rud éigin mar sin. OK, anois, an uair sin. An uair seo, tá muid chun seasamh ar chos amháin, tá muid chun rith síos go dtí an taobh eile agus ansin caithfidh sibh rith ar ais anseo. So, rithfidh sibh síos, b'fhéidir go mbeadh sé sin deacair ar na páistí is óige. Nó, tá muid ag dul ó thaobh go taobh, saghas sleaschéim, nó tá muid ag dul droim ar ais agus é a dhéanamh droim ar ais. Um, nó, cé atá in ann é a dhéanamh? Lámha thuas san aer agus rith síos. An rud is tábhachtaí sna cinn seo ná iad a athrú go tapaidh. Má tá smaointe eile agaibh, tá siad sin iontach ar fad, ach díreach seo rud ginearálta gur féidir a dhéanamh, is féidir rudaí a chaitheamh isteach nó a bhaint uaidh. Ach fiú má bhraitheann tú, oh, táimid ag déanamh an rud chéanna gach seachtain, tá athrá agus athdhéanamh an-tábhachtach do na páistí freisin, le go dtuigfidh siad go díreach cad tá á dhéanamh, cad atá i gceist leo, go dtuigfidh siad an fhoclaíocht a bhaineann leis na rudaí, agus a leithéid sin. Eeeem agus ansin ehm ag an deireadh ar fad an rud a dhéanaimid ná deirimid Gach duine ar ais ag an sconsa seo, tá muid chun briseadh, briseadh, sibh a bhriseadh in bhur ngrúpaí, gach duine ar ais ag an sconsa seo, fanaigí ag an sconsa seo, fanaigí anseo agus cuirfidh mé sibh isteach i ngrúpaí agus ansin roinnimid na páistí isteach sna grúpaí agus roinnimid ó ó stáisiún go stáisiún ina dhiaidh sin. Ach sin é, ghlac sé sin beagáinín níos mó ama ná mar a cheap mé ach sin an saghas teanga agus na rudaí a dhéanaimid, na cluichí a dhéanaimid sa téamh suas ag an Acadamh maidin Dé Sathairn leis na Gaeil Óga. Tá súil agam sibh a fheiscint ann agus tá súil agam go ndéanfaidh sibh iarracht téamh suas a ghlacadh go luath agus beimid i dteagmháil libh faoi sin. Míle buíochas a chairde.